Ní raibh idir an Turlach Mór agus Naomh Tomás i gcluiche ceannais na Gaillimhe anuraidh ach aon scór amháin. Ach é sin ráite, níor éirigh leo Naomh Tomás a chloí agus bhuadar a séú craobh an chontae as a chéile. Chuir Naomh Tomás leis an mbua san nuair a thugadar leo Craobh na hÉireann. An éireodh leis an Turlach Mór na seaimpíní a stopadh sna babhtaí ceathrú ceannais i mbliana? Nó an éireodh le Naomh Tomás, a mbrionglóidí seacht gcraobh as a chéile a bhuachan a choimeád beo? Mac Dara Mac Donncha atá i mbun tráchtaireachta.
Fanacht taobh céanna na páirce. Nuair a titim ansin ach tá an seilbh faighte ar ais ag an Turlach Mór. Cur ansin ag Daithí Burke, Daithí Burke ar aghaidh. Conor Walsh ag seasamh amuigh i lár na páirce. D'oscail Conor na guaillí agus scaoileann sé iarracht álainn thar an trasnán agus an Turlach Mór imithe ar ais chun cinn. Ar ndóigh, sé chraobh i ndiaidh a chéile ag an Turlach Mór sna seascaidí. Sé cinn le Naomh Tomás le sé bliana anuas. Só, d'fhéadfaidís curiarracht a bhaint amach. Is nár bhreá le Turlach Mór iad a bhualadh. Siod é Dara Whelan don Turlach agus é sin déanta go deas aige, dhá chúilín d'fharasbarr anois. Scuabtha amach ansin ag Gerald Kelly. Briste síos, bhfuil sí faighte? Tá sí faighte ag Evan Duggan, fuair Evan cúilín níos luaithe agus anois tá an dara ceann scóráilte ag an leathchúlaí ar chlé, tá sé ag imirt go maith. Oibrithe go deas amach an tráth anois. Pas deas íseal buailte isteach. Tá sé fós aige, bhfuil seans ar scór, tá, an cúl scóráilte Cillian Whelan! Cúl! An chéad chúl anseo agus don gcéad uair trí chúilín idir na foirne. Breathnóidh muid aríst air. Rinne sé go maith, bhí obair le déanamh aige. Chuaigh sé thríd ansin, choinnigh sé seilbh agus ansin críoch íseal. An poc amach gearr. Pas ar aghaidh anseo anois go dtí Shane Cooney an-imirt ó Shane, cuimhnigh go bhfuair Shane an liathróid sin fíorghar dá chúl féin. Lean sé ar aghaidh agus cúilín inspioráideach aige ansin. Dhá chúilín idir na foirne arís eile. An ceann sin ag titim síos. Faighte ar ais ag an Turlach Mór arís. Conor Walsh, pas deas íseal curtha isteach an taobh. Tá sé dá oibriú go deas. Faighte anois ag Tom Quirke, fuair sé ceann sa gcéad leath, bhfuil an dara ceann faighte ag an bhfear lár páirce, tá! Péire eatarthu arís. Seilbh acu agus ionsaí eile ag an Turlach Mór. David Burke ag teacht ansin, David Burke tite, bhfuil an fheadóg séidte ag an réiteoir, tá, níl imreoirí Naomh Tomás ró-shásta ansin, fan go bhfeicfimid arís, bhí David Burke ag dul suas ansin, beagáinín scaoilte leis an gcamán b'fhéidir. Anois tá cárta buí spáinte aige, sin an dara cárta buí ab ea? Dara cárta buí agus deireadh déanta anseo ag Tom Quirke, drochbhuille don Turlach Mór. Shane Cooney trasna na páirce, beagnach, ar ndóigh tá an fear breise anois ag na curaithe. Éanna Burke tar éis dó pas a fháil ó David, bhuail sé isteach ard ansin. Leisce seo Éanna Burke anois, Éanna Burke istigh agus Éanna Burke thar an trasnán. Cúilín amháin idir na foirne, bhí muid ag súil le coimhlint den scoth agus níl aon cheist faoi. Tá sé sin feicthe againn anseo i bPáirc Uí Chionnaith. Tá siad ag oibriú. John Headd, ceann mór millteach fada ag John Headd agus ceann cruinn ag John Headd agus anois iad cothrom anseo i mBaile Átha an Rí. Fintan Burke agus an seilbh faighte ag Fintan. Tá spás ag Fintan, tá am ag Fintan, tá iarracht ag Fintan agus tá cúilín ag Fintan! Léiríonn sé sin neart na gaoithe anseo. Conor Walsh anois, seacht gcúilín scóráilte aige agus sin an t-ochtú ceann anois, seacht gcinn díobh sin ó bhuillí saoire. Seilbh thar a bheith tábhachtach anois. Cathal ag oibriú trasna na páirce. Siod é an áit anois go bhfuil fear breise ag criogadh an Turlaigh Mhóir ar bhealach, an pas curtha ar aghaidh ansin. Sin an-tseans ansin ag Cathal Burke, Cathal Burke á bualadh thar an trasnán agus tá siad cothrom arís eile. Anois, cé ag a mbeidh seilbh? Shane Cooney. Shane Cooney pas isteach, imreoir ag titim ansin, an imirt ag leanacht. Scuabtha amach ag an Turlach Mór má tá. Faighte ag Naomh Tomás arís. Siúd é James Regan, James, an seanfhondúir, James ard agus James thar an trasnán! Ab in a chuirfeas Naomh Tomás thríd go dtí an babhta ceathrú leathcheannais. Poc amach buailte, an fheadóg dheireanach séidte, tá siad fós ar an mbóthar!